ezi onye nwe anyị na chineke nna nke pụrụ ime ihe niile chukwu okike abịama bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaka ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tuo gị ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile i wee nara ozi ọma nke gị onwe gị na-ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bụ ya mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị anyị wee na-akpọku gị wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ na akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na chineke nna nke igwe biko dịka i si wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'ijipt gotu wee wezuga ụmụ gị bụ ndị biafra n'obodo ekwensu bụ zoo nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele aha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ otuto na ịja mma mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọ bụ ya mere i ji wee na-agọzi nzọụkwụ anyị niile ọ bụ ya mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe onye anyị na-akpọ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka ka i si wee bụọ ha ọnụ ha wee daa ha apụghị ikuni ọzọ obodo ekwensu bụ zoo alawokwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anyị onwe anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọku aha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile e kere eke mana enweghị onye kere nara otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi ma ruo ebi ka a na-arịọ gị ise ise ise Good evening and welcome to this very program please my name again still remain Onyebuchi Nwashigburobi known as the Great Seer or the Seer of the Seer preaching nothing but the undiluted truth and I have come today bringing to you nothing but the undiluted truth eziokwu nke chineke a na-akụ mmiri

You use gun to kill people. What is gun for? Killing people, and you can hear them shouting, Men mount, and they have taken over the camp. And when you hear them, they are not speaking Fulani language, they are speaking Igbo. Is that not what they are speaking? They are speaking full time Igbo. ọkwa maka echi ọhụ nji wee na-egbu ụmụnne ụnụ ọhụ nji wee na-egbu ụmụnne ụnụ

You should know that these very people are part and parcel of those killing their own kings and their loved ones. ọkwa maka ndị oh look at ee unu na-achọ freedom wee na-egbusisi ụmụnne unu unu ahụ na ha na-asụ igbo maka all the all the idiots that will carry that such propaganda chineke kpọọ gị ọkụ in advance

an Igbo guy was being tortured inside that video. I dare whosoever telling you uh, uh, uh, BLA jikwa wee na-ewreak havoc ha jikwa wee na-erepụ ha ji wee na-eme nke a ha erepụkwe nne ha repụ nna ha I dare them to post such video they cannot post it because their masters their paymasters will, will come against them

ọkwa maka atụọrọ ọmara ya amara atụọrọ ofeke ya afe ya isi n'ọhịa there are too many ofeke in our land na ị bụrụ ofeke uh, uh, especially nke ofeke gbori na a na-enwe ofeke mana ofeke ọbụla crossụrụ that boundary a na-eti ya ofeke gbori there is no coming back for that particular ofeke

Only time shall tell. Manụ mbọsị nta ị bịa chụọ n'owere nchi. Agbakata gbakata abụ ha afa kama a agba ere ebe afa. You like talk rubbish for all you care. It does not concern Nwashigburobi. There is nothing that you do that concerns Nwashigburobi. The only thing that concerns me here is am I preaching the truth? That's the only thing. Am I preaching for the survival of my race? That's the only thing. Am I preaching that gospel truth of Elohim? That's the only thing that warrant that concerns me here. Ọ bụrụkwa ma nke ọzọ a na-akọ uh, ndị be anyị na-asị hapụ ndị asịrị ha asịba ọ bụ ihe anyị na-emere onwe anyị oo onye ọma nke m hei nna acha ewere m egwu a nnọọ chabie ya achabie m dị egwu acha m dịsa egwu riri hei akpata oyi na-awụzi ndị gụrụ egwu a I am Nwashigburobi, please. Preaching nothing but the undiluted.

O- ihe ọbụla ha chọrọ ha kọọ it doesn't it doesn't make any difference but a day of reckoning is coming a day that people will look at people's face and tell them you carry propaganda for a very long time now agbachana agbachana ọsọ ka a gụọ mile

when we when we speak up now they will come out with their own propaganda oh ndị a bụ ndị a bụ ndị igbo na ị sị na ị na-achọ biafra now you are kpaing the igbos write it down after i hope i guess after this very program they will know Hmm. onye ọbụla onye ọbụla dos deceivere na nke ikpeteme azụ a onye a bara one chance because even the dos are begging the nigerian government to help them all these things uh, ama m ebe o shi the people aiding and abetting all these things are dos even the dos are not safe and they are not secured

ọnọmatose ọ ihe m na-agwa unu Mm, ọnọmatose hey nna were were oyibo kparibe onwe gị that is what i am telling you people in case ọ bụrụ na ị ma ihe bụ ọnọmatose meaning ajụkwana m the meaning ama m the meaning but ọ ihe m gwara ụnụ write it down there must be a day of reckoning ị na-egbu ụmụ mmadụ na na-ebuga na-ekwu oh unu nọ na the camp I could remember when the Nigerian military was killing the Masop, they were Bulgarian. But then they never knew that what is more than Masop is coming. then they run to social media to cry oh ndị amị ya bụkwana ụmụnne anyị ụmụnne anyị nọ n'amị ka a na-egbu oh they are but they use the Igbos I continue to say it the person that got gun to kill me was an Igbo man

Because after all, did you plead that the person should join the Nigerian military? So why must you be praying for the person to survive from Boko Haram? You give the person the blessed prayer of Gankomalism. Ihe ọbụla onye kwetere, ọ ya nwa na-eso ya.

that they did not tell. They did not let you know. Why must you bear the brunt? Anybody that uh, uh, onye Igbo ọbụla nọ na Nigerian military m hụ ka i bere onye a akwa anya akpọọ gị let it be known no crying for onye Igbo in Nigerian military because they are they are the most wicked ị na-anụ wicked the most wicked type of species i lee ha anya ebe a now there was there was a time a na-arun propaganda oh the BLA jikwa egbu ndị Igbo in Nigerian military but ọ ndị Igbo before 20, 2015 2017 ọ ndị Igbo ndị na-egbu gị na-asụ Igbo ndị na-egbu gị na-asụ Igbo those people cocking gun to kill innocent Biafra agitators na-asụ Igbo they blackmail those of you those of you lily liver they say oh it is very bad thing oh ọkwa ndị be anyị just na ha nọ army ka unu ji wee na-egbu ha it is a very bad thing i am not supporting violence please i'm not supporting violence but i support self-defense

If I'm not getting the law, please correct me. I hope that uh, there is one of their pampers wearing nke na-abịa na my platform ebe akwa all the time. Oh, illiterate, illiterate, illiterate. I- Am I speaking right, please? Ọ dị ka ọ na aha ya ọ Re- Regina, Regina, Regina. Am I speaking right? There must be a time ọ bụrụ na ụmụnne gị eso na ndị ị na-esend ka ha gaa gbuo ụmụnne mmadụ shame unto you because whether you like it or not write it down ị hụrụ ndị niile unu na-esend na-emake video oge ya eru oge ọsọ ya apụ ha n'ọkpa maka Chineke kere mụ na gị oge ya eru oge ọsọ ya apụ ha n'ọkpa and ọsọ nke ikpete maazụ abụkwa ha na-agba shoe na-akụta ha n'azụ isi because that madness that they are looking for ihe a na-achọ na sokoto nọ under sokoto we will give it to them ọ bụ mgbe o bidoro mbido say hey the card of o ndị igbo be anyị ndị igbo be anyị ka unu na-eme ihe a na ha abụnụ ndị igbo ọ bụ mgbe o bidoro ịmara onye bụ nwanne gị ugbu a na-ese video There is an old man that uh, I am seeing making video all the time na-akpọ maazị Nnamdi Kanu iyi ma nke si na ya bụ chief they should carry on please but a day of reckoning is coming and it is approaching very soon. ihe m ji wee like Chukwu Okike Abịama bụ that day of reckoning is coming and it is approaching very soon. Karma is a bitch. He who kills by the gun will die by the gun.

preaching nothing but the undiluted truth. I am Onyebuchi Nwashibrobi, preaching nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke a na-akụ mmiri. That's the only thing that I'm here to preach. Those who blackmailed Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa then support these monsters that are chasing everywhere

five years maazị nnamdị kanụ na-anọha o nwebe onye hụrụ ha they were telling you before oh our leader is inside prison now that they are blackmailing that leader ask them how far so you people were using maazị nnamdị kanụ to delay people and then uh, to carry propaganda against him after five years and tell you that uh, na ọ na-achụ nwaanyị o ji ego ipob achụ nwaanyị unu nwa na-eji ego IPOB achụ nwaanyị since five years ọ na-anọha how far ụmụ oluku and it is obvious according to the program I did today ọkpọntụ n'uru agụ na-agwa ndị Nigerian government na Are you allowing Mazi Nnamdi Kanu to create another Mazi Simon Ekpa that will destroy Nigeria? O shi n'ọnụ ya pụta. Are you allowing Maazị Nnamdi Kanu to create another Simon Ekpa that will destroy Nigeria? Ọ kwa maka ụmụ efulefu ndị DOS ndị career ha na-agwụna. Any day, don't worry, time shall come. Time shall come. Ka nri jugodu nke bụ afọ. Uh, maka onye rijuo afọ ya mara ka o si alụ ọgụ nke but ọgụ a na ọ ka na-ebido ebido I'm letting you people to know if people are deceiving you

Maazị Simon Ekpa kem, tell them that one day, and that day is not going to be far, that revolution will start again. That uh, guerrilla dancing will start again. It's not going to be far because I am seeing. I what I am seeing. Ọ shikwara ike ọkwa maka ndị ụmụnne ha na eh, oh, anyị na-agba anyị na-agba BLA anyị nọ ebe a anyị zoro ebe a time shall come oge oge thunder ya fire gị dee ya down ọ bụrụ na nwanne gị nọ maka ndị na-acarry propaganda mgbe oge ruru oge a you will answer innocent person o chineke kpọọ gị ọkụ kpọọ your generation kpọọ ihe niile gbasara gị ọkụ innocent person ị ya bịa answer innocent person ka m hụ gị I'm letting you people to know

eziokwu ya eme ka i si n'oru wee pụta are you people not willing to escape from oru unu chọrọ ịka remain n'oru eziokwu a na-agwa unu on this very platform ya eme ka unu si n'oru wee pụta Nigeria is no long is not paying and can never pay Anybody that you hear or anybody that you see telling you oh biafra biafra biafra but ị sị onye aha ya mee something for biafra ọ kọbara gị story that person bụ nigerian government agent ọ bụkwa m ka e ji biafra biafra ascam you cannot scam me if you like shout biafra from thy kingdom come ị gaghị ascam m if you don't have taproot ị- ọ bụrụ na ị naghị agba kaka kokokokoko ee tete nte nte nte nte tototototo in the land of biafra you are not going to go anywhere even the international community will ask you kedu ihe i mepụtagoro na the land of biafra for them to come a ya na-adụ aka n'ọnụ before a na-akpọ police ọhụ ya, ụmụnne m a ya na-adụ aka n'ọnụ before a kpọwa police onye ọbụla uh, before ị sị mmadụ bịa bịa gbuo ọgụ a ya enwe n'ọgụ ọ bụrụ na ọgụ adịghị kee ka mmadụ ya esi abịa abịa egbuo what is not in existence ọ mmadụ na-akụ gị ihe na-ayọ mmadụ ka e gbuo onye ahụ ị na-akpọ ya asị onye na-akụ gị ihe nna hapụnụ onye a na hapụ onye ị ma na ị karịrị ya ma ị hapụrụ onye a ma ị hapụ ya it's up to you mana ọ bụrụ na unu na-ajam ọkpọ ị pịa onye ahụ uppercut ya pịa gị uppercut gị hụ ndị mmadụ ha gbara ọsọ bịa he unu egbuna onwe unu unu egbuna onwe unu hapụnụ onwe unu hapụnụ onwe unu kee ihe na-ese oya kee ihe na-ese that's the truth you people know that what i'm saying here is the truth ka ya hapụ na ị na-akọtọsi ihu like you don't know that what i am saying is the truth

but those ones are the ones na-ebi ndị a sị na ha na-asụ igbo eg- egbe to go after their brother and they are uh, having merriment oh, anyị nọ na camp chineke ya-akpọ unu niile with camp ahụ ọkụ when the wrath of God will fall upon your people chineke ya-akpọ unu ọkụ just write it down ọ bụrụ na olise igwe akpọghị unu ọkụ i will know that almighty God is not in heaven

ọ gwụkwana ka ọ ha m n'ọnụ onye mara asụ ya asụọ n'ikwe onye ama asụ ya asụọ n'ala those of them na-emeke video na ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ time shall come mgbe ọbụla i bebere akwa na oh innocent innocent i will remind you this day that i made a such video so so so video this day since ụbụrụ unu na-anaghị arụ ọrụ since ọ bụ nnọọ na ụbụrụ unu nnọọ na-ata mpara with mechanism nọ n'ụbụrụ unu continue mana mbọsị nta ya-abịa a chụọ n'owere nchi ọ gwụkwana ka ọ ha m n'ọnụ from me from here from the temple of the great seer onye o mere amara na na nke ikpete m azụ a it is good evening please